Bím ag obair in Ollscoil Chathair Bhleá Cliath agus thart ar dhá nó trí bliana ó shin tharla go raibh John, atá ag obair anseo anois, go raibh seisean ag obair in Ollscoil Chathair Bhleá Cliath chomh maith agus dúirt mé leis go raibh iontach go deo an méid a bhí bainte amach ag TG4. Agus ansin, díreach agus ag caint agus ag comhrá leis, rith sé liom go raibh muid ag teacht suas go deich mbliana dho TG4 agus chuir sé iontas orm, you know, sciorrann an t-am agus ní raibh sé tugtha faoi deara agam, dáiríre. Agus ansin dúirt mé, m'anam gur cheart dúinn rud eicínt a dhéanamh chun sin a cheiliúradh agus sin ba tús leis. Scríobhadh an leabhar seo chun ceiliúradh a dhéanamh ar na chéad deich mbliana de TG4. Cheapamar gur cheart cuireadh a thabhairt do dhaoine éagsúla teacht le chéile agus labhairt ar ghnéithe éagsúla an stáisiúin agus bhí comhdháil anseo againn dhá bhliain ó shin, mí na Samhna 2006, agus tháinig grúpa daoine le chéile chun gnéithe éagsúla de shaol na teilifíse a phlé agus is ar an gcomhdháil sin atá an leabhar seo bunaithe. Tá aistí againn ó thrí dhuine dhéag. a labhrann ar rudaí difriúla a bhaineann le saol na teilifíse. Domsa, tá sé an-thábhachtach go mbeadh daoine ag déanamh díospóireachta mar gheall ar Theilifís na Gaeilge. Cén sórt stáisiún teilifíse atá againn anois, cad tá i ndán don stáisiún teilifíse amach anseo, cad iad na deacrachtaí atá roimhe amach, cad iad na rudaí atá bainte amach aige le deich mbliana anuas, tá go leor bainte amach ag TG4 ach tá ceisteanna againn chomh maith faoi úsáid na Gaeilge agus úsáid an Bhéarla, cláracha Béarla a bheith ag dul amach ag a hocht a chlog istoíche, cláracha Meiriceánacha ag dul amach i lár na hoíche chomh maith. Mar sin, ar cheart go mbeadh níos mó den Ghaeilge ann? Ar cheart cineálacha difriúla Gaeilge a bheith ann? Ar cheart níos mó de Ghaeilge na Gaeltachta a bheith ann? Níos lú de Ghaeilge na Gaeltachta? Sin iad na ceisteanna atá á bplé againn sa leabhar. Go pearsanta, is mór liom féin agus leis na heagarthóirí eile, Eithne agus John, a fheiceáil go bhfuil an leabhar anois mar bhuanchoinneáil ar na smaointe a nochtaíodh ag an am agus gur mhaith linn gur tús díospóireachta seachas an focal deiridh a bheith ráite a bheadh ann. Sílim gur scríobhadh an leabhar le go mbeadh fhios ag daoine céard é an dearcadh a bhí ag daoine deich mbliana théis bunú an stáisiúin. Mar chineál shúil siar is dóigh ar céard a bhí ag tarlaigh agus b'fhéidir mar réamhfhéachaint éicint céard a d'fhéadfadh tarlú amach anseo. I saol na craoltóireachta ní bhíonn a fhios go brách céard tá ag tarlú amach anseo ach is maith an rud é d'anáil a tharraingt, breathnú agus tuairim a fháil agus do thuairim féin a lorg. faoi céard tá le tarlú. Is dóigh liom go bhfuil sé tábhachtach go gcuirfí leabhar den chineál seo ar siúl agus go mbeadh comhdhálacha ann, comhdháil ag cairde ag déanamh léirmheas criticiúil ar TG4. Is é sin, nach iad na náimhde a bheadh dhá dhéanamh, ach go mbeadh muide, atá chomh tóigthe sin leis an stáisiún, ag caint faoi cé acu go bhféadfaí feabhas a chur air. Éacht atá in TG4, níl aon dabht faoi sin. Ní hionann sin agus a rá go n-aontaíonn muid, duine ar bith againn, le chuile shórt a bhíonns ann. Bíonn an iomarca fotheidil, bíonn an iomarca cláracha Béarla. Domsa, caithfidh mé a rá go mbíonn an iomarca spóirt, in ainneoin tábhacht na gcláracha sin, ach bíonn rudaí den chéad scoth ann freisin, go háirithe na cláracha faisnéise. Séard a chiallaíonn an leabhar seo dhomsa ná go bhfuil díospóireacht tosaithe, b'fhéidir díospóireacht ar cheart a thosú i bhfad roimhe seo. faoi TG4 faoin treo ina bhfuil sí ag dul agus mar sin de. Caithfidh tú cuimhneamh gur cuireadh feachtas mór ar bun chun an teilifís a bhaint amach ach ansin fágadh an jab ag na daoine atá fostaithe ann, ag na bainisteoirí agus sheas pobal na Gaeilge siar uaidh. Anois tá sé in am, is dóigh liomsa, cineál, don phobal greim a fháil ar an díospóireacht arís agus cineál a rá céard tá uathu agus cabhróidh an leabhar seo leis an díospóireacht sin a bhaint amach.